okay so nkhani ili mkamwamkamwa ndi ya bwana donald trump uh, ndi zimene amafuna bwana donald trump kuti dziko lonse lizikamba za iwowo okay nde anasaina zima executive order zambirimbiri koma ifeyo lero lino tikufuna tikambirane imene ikukhuza ifeyo amalawi nkhani yakuchotsedwa kwachani kwa thandizo limene timalandira kuchokera ku america nde a donald trump anasaina executive order yonena kuti all foreign aid must be paused okay nde tikamanena kuti zimene zimachitika ku america ifeyo zikuyenera kumatikhuza ndipo tikuyenera kumazitsata bwino timanena nkhani zake ngati zimenezizi a Donald Trump eh, mmene uh, alili pamene pajapa ndi leader wa free world ndiye kuyambira kale kale America dziko ilili amalilera eh. olo China ino imalandira chani imalandira thandizo kuchokera ku America eh, olo Europe ija kuyambira kale kale paja mumamva za Marshall Plan linali thandizo lochokera ku America ndiye osamapanga chibwana ndi America muzitsatira bwinobwino chochitika kumenekoko for example dzulo kwapezeka kuti ku america uko kuli lamulo linake limene amati chani amati gag rule gag rule ndi lamulo lonena kuti president wina akabwera makamaka a republican iwe amaletsa ndalama za america kugwira ntchito mmalo mmene mumapezeka uh, abortion nde ndalama za america sizingapite ku bungwe ngati uh, banja la mtsogolo kaya ndi chani uh, limene imathandiza abortion nde akabwera president wa demo wa mademocrats amatha kulichotsa lamulo lija gag rule nde ifeyo monga anthu akuda monga anthu aku africa kunoko mm. tikuyenera kumatsatira izizi kwambiri chifukwa pali zambiri zimene ife timathandizidwa uh, america imasiyana ndi china eh? china imafuna kubwera pamalo kumanga chi stadium kumanga chi bridge kumanga msewu aliyense aziona ngati chani ngati iwo ni madolo koma america eh, canada ni magayi oti amapanga zinthu za ma systems amatha kubwera ndikunena kuti ife tikupasani tikupasani chani uh, ndalama zoti mupangire magesi ndi zimene zili kuchani ku millennium challenge account kuja mm -hmm. kuli maprogram ngati pepfar oti amathandiza chani ma arv eh, even jhu ija ndikumva kuti eh, America imathandiza ndalama zambirimbiri kumagula ma ARV kumene kuchako ndi America siyoyidelera ku agriculture ku, edu, ku education kuli ma system zambirimbiri kuti magaye aja amavunga ndalama even gender yomwe even ma gay ku Malawi amakhala akulandira machani ma aid yochokera ku America ndiye ndi mafana ena ake oti simungawapangire chibwana general samafuna zozipopa kwambiri koma ntchito akhala akuyigwira over the years apereka ndalama zambirimbiri zambiri kwabasi mm. koma nthawi zina timayiwala kuti amagwira ntchito yani ndiye pali funso kodi ndi bwino uh, zimene wapanga Trump kunena kuti foreign aid ayipange pause uh, ndi bwino kwa ife ma Africans kapena ndi zoyipa Mhm. anthu ena akusapota ndaona pa facebook anthu ena akusapota kuti mmene wayimitsiramu foreign aid ifeyo anthu aku Africa tiphunzira kupanga zinthu patokha tisaenjoye ndi ndalama za eni ake akuti ifeyo si ma taxpayer akuchani aku america iyoyo ndi school of thought ina mm. akuti apapa ndikuti the black man the african will wake up chifukwa choti aona chochitayika eh? imeneyo ndi mbali ina mbali ina musayiwale zoti zimene zimene amathandiza ma americans ndi zina zake zoti zili delicate kwambiri eh? kuyambira timakondomu tomweti kondomu yomweyi mafana aja amakhala kutani akubetcha ndalama mm. kubwera ku hiv tindi anthu ambirimbiri oti mtengo wa HIV wa ARV uja sangawukwanise ya ndi global fund kumenekoko America amaperekako ndalama mm? paokha iwonso monga PEPFAR amaperekanso ndalama then kubweranso ma systems ambirimbiri America imatithandiza ndiye zinazi apo koma kukhala ngati kukhala ngati eh, sitinafike kaye pamenepopo ponena kuti inuyo pangani zanu panokha ndiye zimafunika kuti munthu uzipatsidwa nthawi okay anene kuti in 10 years tisiya kukupangani chani kukupangani support program iyi ndiye mupeze chochita bola mm? sangangobwera ndikunena kuti basi inuyo zatha zimenezozo ndi zimene zipweteka anthu kwambiri hmm? zipweteka anthu ambiri ndipo pakufunika anthu apite kumeneko emergency case kukapanga appeal kwa president kunena kuti iya hmm? we are not ready tamva uthenga wanu tisintha koma muti mutisiye tikonzekere chifukwa nde africa is not ready hmm? amene ndinanena mu post ya ine pa facebook yonena kuti akabwera munthu wa conservatives right? wa republican amafuna kuthesa foreign aid amafuna kuthesa foreign engagement amafuna kupanga zimene amati america first akuti ife tiyang'ane ma americans okhaokhawo tisatengere za ena mm? nde trump ndi imene wabwerano extreme version ya imeneyo imene akuti chani america first nde titani mhm. president w george w bush mmene amabwera naye samafuna kupanga zimenezezi nde kuti nthawi imeneyi i think ma 2002 atabera chisankho anthu ambiri samadziwa zoti uh, george w bush anabera chisankho anabera nani fana yake Al Gore muone pa internet ipo muone atalowa mboma ku Africa kunoko HIV inali itashupa koopsa mhm. itavuta koopsa anthu amanena kuti ukaima pa msewu paja eh? daily ndiye kuti ku Queens kuja maambulasi amwene amachita kunokola mainjini chifukwa anthu amamwalira koopsa nde w bush atabwera amafuna kuthesa foreign aid koma ataona the scourge mmene hiv imapwetekera anthu makamaka ifeyo aku africa anasintha by appealing to his christian side kuti ine ndi mkhristu sindingalole kumaona suffering yonseyi ndikupezeka kuti anasintha ndikuyambisa pepfar ija ndikupereka ndalama kuposa mapresident ena onse ambiri George W. Bush anapezeka kuti wakhuthula zindalama ku Africa kuno osati masewera. Of course ndi zodandaulitsa kuti ife titalandira ndalama za PEPFAR mabiliyoni mabiliyoni mabiliyoni ndikupezeka kuti ma infections ku Africa kuno sanasikebe iyayi behavior change sitimagwiritsa ntchito anthu amanyengabe chani of course anthu ena ma infections amachokera ku chani ku zinthu ngati mother to child transmission ndi zinthu ngati zimenezo koma in terms of behavior change sitinasinthe kwambiri hmm? tinganene kuti pepfar ijayi inakanika ku ku africa ko ngakhale kuti anthu amene anatenga hiv inathandiza kuwasunga ndi moyo chifukwa choti amene munga- munthu amene anali kunoko ku africa kunoko 1995 kufika 2000 amwene anthu amapululuka osati masewera akuti njala ya 2002 ija mm. inali chifukwa choti hiv inapulula anthu kuwachosa mminda akuti inapha aphunzitsi ambirimbiri eh, ma civil servant ma civil servant kukolola anthu edzi inali yamasewera chimene chapulumutsa anthu kuchokera nthawi imene ija kufika tsiku la leroli ndi ma arv nde ma arv wo they are funded by america ndi america imeneyoyo ikati ipange withdraw europe itithandiza kuti of course kuli madolo ena ake an- maona anthu ambiri pa, pa internet amakonda kunoz- kunyoza mfana uja wamatenda ali kuti bill gates hmm? bill gates ndi mfana woti atha kunyamula ah, ntchito ijayi ndi kumatipasabe ah, ma arv koma payekha sangakwanise ndikufunika boma ndi chimene chikufunika apapa a malawi ndikuzichepesa ndikupanga appeal kwa donald trump kunena kuti president aliyense eh, ali ndi soft spot muone donald trump uje a egypt anangompasa kena kake anasintha maganizo eh, ndikuchosa ma sanctions Ah, anayambana ndi mafana ena ake amati a Anheuser Busch eh, anawa atangompangira fundraiser eh, Donald Trump anasintha madzulo ake ndikuyika post yonena kuti ndi mfa- mafana wandi anzathu chanchani ndi mfana wina woti amakambika heavy ndiye kumafunika kuti ma diplomats ku Malawi fans ina yake yotha kuyankhula yotha kupopa munthu kuvaya kuchani ku White House kuja kukayala case kunena kuti ife ndi anthu osauka kopsa Tipaseni nthawi abwana president, inuyo ndi dolo eh, ndipo tikukupesa ife tikuziwa zoti mukuyenera kupanga zoti America first, koma ziwani zoti inuyo ndi leader wa America yonse ija, ndi lidala wachani wa dziko lonseli. Ndi pamene pamabwerera uh, philosophy yachani ya liberalism. Liberalism anayambisa sasa ndi mafana ako America konko ena amene amanena kuti chuma cha dziko chizigawidwa kwa anthu ambiri ma ideas abwino azigawidwa kwa anthu ambiri hmm? ndi amene amapanga preach kuti tizikambirana eh, ma wilsonian liberals amene ndi mafana amene aja ma globalist amene amafuna kuti chani dziko lizigawana nzeru chani ndi mafana ofunikira sadly si ma conservatives si mafana a republican ambiri amakhala ma democrats ndimene zateremu imafunika ma processes ena kufuna kukampanga chani kukampanga convince fana ngati Trump uja chifukwa choti amwene kupanda America ija ikati ikati inenedi zoti uh, aid yasiyidwa hmm? tivutika koopsa chifukwa choti America ima, imalowa paliponse imalowa paliponse kumisewu hmm? kumisewu kumabuku kuchipatala kuti ku agriculture kumagesi ku energy mafana aja akutilera ndipo kwa nthawi yayitali ife takhala tikupanga zibwana kumaziona ngati ena ake mm? i know ku Am- america ija iti ku malawi ko imagula chani imagula mtedza imagula fodya mm? anthu amaona ngati kuti iyo amatithandiza chifukwa choti amafuna azatenge zina zake kwa ife ayi mafana aja amathandiza out of pure pure altruism mm? kungotifira basi kuti iwo osafira bo komanso imene amati chani kodi soft power amafuna dziko liziziwa zoti iwo aja ali pa top mm. akatere amamva bwino akatere basi akafuna kumenya ma... for example mumaziwa zoti america yaphwasula maboma ambirimbiri america je ndi boma la chigawenga ali ndi cia imene yapanga makuu kumaboma ambirimbiri kuyambira pa congo pompa kufika mpaka makamaka ku south america akakhala kuti munthu sakugwirizana nayo chichewa basi apanga attack koma ineyo mukamaona america Mmaona ngati kuti iwo aja ndi abwino kuposa chani? Kuposa for example Saudi Arabia yoti sinapangepo nkhondo ndi anthu ena eh? Ndiye ndi zimenezozo soft power ndiye kwa iwo aja ndizofunikira kwambiri kuti ife tiziwaona bwino, we can use the same issues ndikumakapanga negotiate kuti uh, achithandizo chija chibwerese koma zoti tipange chibwana apapa ndikuti zitivuta chifukwa choti ku Malawiko timadalira chithandizo amatha kutithandiza up to 40% ya chani ya national budget nde inuyo are you sure are you sure you want that to go away inde tikuziwa zoti ku USAID ku kuma kuma kuma, kuma chani ku, ku, ku kuma NGO ku anthu akuba ndalama komanso ndalama zikungothera ma allowance ndalama zikuthera administration sizikufika pa ground koma izozo aside eh, zimathandizabe kuli kuli geni kuma malaria uku kuli ma ma ma, ma chani ma vaccination kuli chani zinthu zambiri mbiri ndiye ndi mafana ofunikira heavy chenjezo ndi lakuti mmene zachitikira apapamu kumene kukupita dziko ndi anthu ngati achina Elon Musk Achi- achita Elon Musk ndi fanzi ina yake kuti Elon Musk ndi munthu wa ku Joni hmm? koma sanasinthe philosophy sanasinthe Elon Musk anakulira ku apartheid South Africa mm. akuti agogo ake anachoka ku Canada kusatira sankho la mafana akuchani aku South Africa azungu ndi ndi munthu woti amadana ndi ma Africans and iye uja ndi mfananso ina kama Steven Miller kumene kujaku ali ndi ma agenda for example imene amati chani project 2025 nkhani yake ndi kuthesa thandizo lopita kwa anthu akuda kaya ndakwamerika konko mm? amatiwonera pansi amati ife tilibe nzeru amanena kuti dziko ziyamulidwa ndi madolo a high iq mm? ndeiwo aja amaona ngati kuti ife ndi zitsiru nde amwene akakhala kuti zokhumba zawo zachitika tivulala kopsa nchifukwa chake pakufunika chani ma diplomats musatumize kumenekoko anthu eh, some, some, some random karanga kaya mwana wa president kaya ndani busa kaya, kaya wina wake mm, mfumu yeah, kufunika anthu oziwa kuyankhula mm, mukagwade pansi pachina anthu ngati achina ken lipenga anthu oti amaziwa kuyankhula mm, fanzi ngati nyera achina chimunthu banda ena ake madolo umaziwa omvesesa oti kukakhala naye pansi donald trump or kuyendera mwa mwa machani mwa anthu ake kuyendera mwa azibusa after all republican party is chipani chimenechijachi mm, for example ku, ku uganda kuja amene akusapota anti gay rights ndi ma americans omwewo ma republicans ajawo amadana ndi anthu akuda koopsa koma ikafika nkhani ya ma gays amatha kukhuthula ndalama to push their agenda ya conservatism amadana ndi abortion amadana ndi ma gay rights amadana ndi chani ndi ulo ndi zina ngati zimenezozo kuwapa- kupanga appeal to their conservative side atha kupezeka kuti mafana aja atani asintha maganizo anyway ineyo ndili mbali yokuti eh, eventually anthu aku africa tikuyenera kudziyimira patoka koma sitinafike sitinafike mm. 80 percent ya anthu ku africako ya anthu ku malawiko alibe living in poverty extreme poverty sukulu ayi ichi ichi ayi I, I know kuti ma, ma, ma president athu chani amaononga ndalama ndi zinthu za chabechabe mm, ndipo sakufuna kuphunzitsa anthu moti tikhale ready ayi koma pamene tilipo sitinafike kaye pamene poponena kuti kuti kuti kutisekera mpopi wathu wa chithandizo anyway ndine Morton Baghaya ndimakonda kupanga timavidiyo tam- tambiri tangati timeneti kuti anthu aziganiza mwakuya kapena kuganizanso zina um, zimene sitinaziganizire. Anyway, cheers. Bye.